ịgbachala ịsụ igbo ekene m unu ndị be anyị eji m n'aka na unu nọsị mma ọ ka bụkwa nwa unu nwaanyị ngozi mmadụ onye nkụzi igbo gị na igbo amaka tv igbo niile asị m ka ọ dịrị onye ọbụla na mma anyị abanyegoro n'afọ 2021 dịka kalenda nke ndị ọcha si wee dị unu ma na anyị amụbugo maka afọ na igbo ya bụ ọ bụrụ na i soghị hụ na ya bụ ihe nkụzi nenye anya na the description box m ga-etinye link ị ga-eji wee fụ ka ọnwa afọ ndị igbo si wee dị afọ ndị igbo afọ ọfụ ndị igbo na-ebido na febụwarị ya bụ ọnwa ịbụọ na nke ndị oyibo oge a ka ndị igbo ji eme ee emume afọ ọfụ mana dịka o si wee dị anyị abatagonu mm, ngwanụ n'ime afọ gara aga bụ afọ 2020 anyị kwụsịrị na agba nke iri na abụọ ya bụ 12th series ebe a ka anyị ga-ebidokwe tata anyị ga-ebido na agba iri na atọ ya bụ the 13th series of our learning tata anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị mechitela ebe anyị kwụsịrị anyị kwụsị n'ịkpọ nri dị iche iche ya na ụzọ dị iche iche esi ahazi ya nri ndị a kpọrọ ikpeazụ bụ ihe dịka ji nduku ya bụ poteto ọna ede ogede ya na ụzọ dị iche iche a na-esi ahazi ya tata anyị ga-amalite n'ịkpọ ihe dịka akpụ akịdị achịcha kedụkwa ife ọzọ agwa ya na ụzọ dịkwa iche iche a na-eji esi ihe ndị a n'ala Igbo anyị ngwakwanụ ka anyị hapụ igbu oge na nkụzi anyị nkọwa ozi anyị ka anyị banye n'ihe ọmụmụ anyị nke tata ịgbachala isi igbo ka anyị bidonu na akpụ akpụ so n'otu nri ka nri anyị nwere n'ala igbo nri esi na akpụ enwepụtakwa na-erika o ị bịa n'ubi akpụ otu a ka ọ na-esi adị gwa m gwa m gwa m gwa m ife nọ n'azụ ụnọ nne gị na-achị gị ọka ọ kwa na akwụkwọ akpụ o ị were akwụkwọ ị were osisi akpụ tinye n'ala oge ọ ya-aghọzi nri ị bụpụta ya na-echi ebe niile mgbe a ya-abụpụta otu a ka ọ na-esi abụ agbasasị hee ị ya na-asịzikwa ọ kwa osisi a m tinyere n'ala ghọrọ m ụdị nri dị otu a oge ọ ya-akazi dị otu a a bịa were emepụtabezie nri dị iche iche otu nri eji emepụta bụ garị o nwe ndị na-emepụta ya n'ụzọ dị iche iche garị ọcha garị mmanụ garị light oil ụdị nke ọbụla isi wee chọọ ka isi wee chọọ nya bụ garị oge ọ ya aghọkwanụ garị otu a ka ezi ihe ọzọ ejikwe na-eme aha a na-aṅụ garị aṅụ my favorite ihe a na-akpọkwa mbada garị m ma aṅụ ya ụtụtụ efifie abalị o afụka m ịṅụ garị n'anya o alaikiri m ya a na-ese garị ese weli eme nni ya bụ garị na a na-eli eli i linugo garị na ofe ọkwụrụ ya bụ my my best garị na ofe ọkwụrụ eji kanda wee sie ee ị ma na inyesigo m ife niile ị ya-enye m for nri abalị o Ah, nke a bụkwa akpụ a okay ihe ọzọ ejikwa akpụ emepụta bụ gịnị ụtara akpụ a na-asụ asụ ndị ngwa anyị na-akpọ ya loi loi alaikele m ụdị ya loi loi otu a ka esi eme ya ị baa ya na mmiri o luo ị yọọ nya ị pịkọọ nya mmiri e wee sụọ nya wee ghọọ ụtara akpụ ọ na akpụ ka esikwa emepụta mpataka a na-eji ya otu ata ya ee chi m o ihe m na-eme isikwa na erika na a na-ejikwa akụ nkịtị wee na-ata ya bụ mpataka ọkwa na ofu akpụ a nụnwa ka a na-esi wee na-ewepụta abacha ya bụ abacha akpụ a na-eji wee na-eme a na-etinye ụgba wee na-eme african salad bụ abacha ọkwa n'otu akpụ a ka a na-esikwa ewepụta ya n'akpụkwa ka a na-esi eme akara jiakpụ ee ị tanugo ya chọkụrụm chọkụrụm ee a na-ejikwa akpụ emepụta ụtụ akpụ ya bụ otu ọ dị gbaa akpụ n'anwụ Ọ kpọchasịa nkụ kpọsie ike, ị kwọọ ya akwọ ọ dị in powder form, a na-ese ya ese. Ọ bụrụ na ị chọọ ise nri ọka maọbụ gịnị, ị ga-etinye ụdị akpụ a nụnwa wee see ya, ọ na-amakwa mma. Ọkwa n'akpụ ka a na-esi emepụta starch. Ihe eji starch eme erika. Eji starch asụkwa akwa ị chọọ ka akwa gị sie ike maọbụ ihe dị aṅa a na-esekwu ya ese welikwu ya wee mee gịnị wee lie nri ngwakwanụ ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị na-akwalitenụ ihe anyị o maka na nke anyị bụ nke anyị o ka anyị na-akwalitenụ ihe anyị o maka na nke anyị bụ nke anyị o Igbo amaka Igbo atọka Igbo amaka hey Igbo atọka
ehe kịta anyị abatago na binsi binsi na-acha n'ụdị dị iche iche kee kwanụ ihe a na-akpọ binsi n'asụsụ Igbo binsi ihe a na-akpọ ya bụ agwa Chetakwa na Igbo na-asụ n'onu n'onu. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ndị obodo unu na-akpọ ya ee mana ife nji wee malụ binsi bụ agwa. Ị bịa na ihe dị ihe dị ka binsi na ihe yili e ọ na-adịcha n'ụdị n'ụdị otu anụnwa ka ha ncha na-esi ya adị ya bụ ọ dị otu ọ na-agbagwoju m anya ọ mgbe a gbawara ya wee fụ mkpụrụ ya nwee malụ nke bụ nke ee nna m na-akọ binsi mana ọ nara akọ ya ebe o buru ibu sọ otu binsi ọ na-akọta ọfụma bụ nke a na-akpọ fịọ, fịọ, fịọ, fịọ, nya bụ nke anụnwa mana anyị ejiri ike eli oge anyị pere mpe maka ọ nara atọ ụtọ ọ nara atọ anyị ụtọ nke a bụ akịdị chetakwa na e kene onye akịdị o nwee ike wee mee gịnị wee gwọta ọzọ ndị Enugu steeti ma nya ọfụma a na-eji akịdị esi nri dị iche iche ọ nya ka a na-eji eme ayaraya ị na-anụ maka ayaraya ndị Enugu steeti

Iwe nwere iwe wepụta akara akara na bred ei nri ndị ọ bụlụ ị tachaa nya otu a ị na-aṅụ sọsọ mmiri gị na igo nri ọ jirozikwa okwu nke ụbọchị a akara na akamụ mgbe nke anyị na anyị abụrọ Indomie generation ọ ihe a ka anyị na-eji emenu nri ụtụtụ agwa na ọgede hei ụwa ahụ pọpọ ọ kwa ị fụ ka ọ dị i lisie ya otu ị na-aṅụ sọ mmiri na-alarụ ụla Agwa na ji, nke a na-amakwa mma n'ụdị nkie. Ee, ngwakwanụ, unu afụgo na nri anyị erika, ka anyị gaa na nri ikpeazụ anyị nwelu maka na oge anyị na-emezi kwalapụ kwalapụ bụ ọkpa. Ị na-anụ maka ọkpa, otu a ka mkpụrụ ọkpa na-esi adị. Ị bịakwa bịa nee anya, ị fụ na ọkpa yibekwara ụmụ agwa ha na ndị otu ya, nya bụ beans, na ọ dịkwa ka mkpụrụ beans. Ee ọkpa Enugwu, ee ndị Enugwu na-esi faịna sịa ha arahịa a bịa hazichazie mkpụrụ ya oge a ga-ejizi bịa kwọọ nya sie nya weli e melu nri otu a ka ọ na-esi adị ị chọọ ili e sọsọ ya ṅụọ mmiri ọ na-agbado ume a na-elikwa ọkpa na akamụ ee ọ na-amakwa mma nke ukwuu iji e wee ṅụọ akamụ Ọkpa na koku ebe a nọ. Ngwakwanụ Igbo bụ Igbo ebe a ka ihe ọmụmụ anyị nke taa bịa n'isi njedebe ọ ya adịkwa oge ọzọ anyị ga-ewetara unu series of learning n'afọ a anyị ga-agba mbọ ịgbado anya n'ihe anyị na-eme ee ya anyị ga-agbanị ka ike anyị ra ngwakwanụ Nyelụkwanụ anyị aka tibanye aka ọ bụrụ na i tinyeberọ aka ma gbasakwa ozi a ka o wee nwee ike ruo ndị Igbo ndị ọzọ arụ. Igbo nwe m, ka e mesịanụ.